a ni tile an balimaw a balimakɛ don amadu bamiya i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na toujours an ka logique kelen kɔnɔna don ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn informer pour que an ka ɲɛnamaya an bɛ se ka kɛ nɔgɔya ani bonya kɔnɔ cogo min na bi an y'a kanu an bɛna kuma sujet kura kan tuguni nka yan'an ka don an ka sujet la k'a walawala n b'a ɲini mɔgɔ kuraw fɛ minnu ye kura ye an ka chaîne kan u k'u abonner u ka cloche de notification activer a ka video like fana pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka di aw ye o b'an encourager o bɛ force d'an ma pour que an ka se ka to ka ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ bi an y'a kanu an bɛna kuma fɛn wolonwula kan fɛn wolonwula min ni mɔgɔninfin kan ka o to gundo la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka o partager ni mɔgɔ si i man ka essayer k'o fɔ ni mɔgɔ ye i man k'o baro bɔ ni mɔgɔ ye donc o ye fɛn wolonfila ye n y'o de fɔ toujours an bɛ nin minnu fɔ k'a fɔ ni an bɛ kuma nin fɛn hakɛya in kan a t'i n'a fɔ k'a fɔ fɛn wɛrɛw tɛ yen mɔgɔ kan ka min garidi i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais an y'a kanu bakurubaya la k'an ka fɛnw résumer k'a kɛ hakilina wolonfila de ye o y'an yɛrɛ ka baara cogoya ye min mɔgɔ kan ka min garidi i yɛrɛ ye i man ka a fɔ mɔgɔ ye i man ka a baro bɔ ni mɔgɔ ye donc n b'a ɲini aw fɛ a ka to video daminɛ na f'a laban o kun ye mun ye parce que an bɛna kuma min fɔ kuma ye fɛn dɔ de ye ko kuma a b'i n'a fɔ toden n'i ye dɔ ta dɔ bɛ sɔrɔ a du a a duguma donc n'i ye partie dɔ lamɛn ka sɔrɔ i m'a bɛɛ lamɛn i bɛn'a ye k'a fɔ faamuyali a bɛ se ka fiɲɛ don o la donc o kama a ye to video daminɛ na f'a laban pour que a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ cogo min na donc an tɛna kuma janya ee, an bɛn'a daminɛ an ka ee, fɛn fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ kan ka min mara gundo la i yɛrɛ ye o de ye nanzarakan na a bɛ f'o ma i ka projet ou bien i ka rêve o ye jumɛn ye mɔgɔ y'a kanu ka baara min kɛ a bɛ se ka jateminɛ k'o kɛ projet ye ou bien hakilina min bɛ i la k'a waleya donc o bɛ se ka jate i ka rêve ye o ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ kan ka o to gundo la i yɛrɛ kelen i man ka a baro bɔ ni bɛɛ ye o kun ye mun ye paseke mɔgɔ ni e ye hakilina dɔ boloda i bɛ fɛ ka baara kɛ o kan n'i tora ka baro bɔ bɛɛ ye fɔlɔfɔlɔ a bɛ na e yɛrɛ hakilina na i b'a fɔ i y'a kɛ ka ban paseke ni fɛn fɔli cayara dɔrɔn a bɛ kɛ i b'a fɔ ko i y'a fɛn réaliser ka ban donc a bɛ se k'i démotiver ka se k'i ka projet kɛ o ye kelen filanan n'i bɛ to k'a baro bɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye i bɛna ye k'a fɔ e bɛ hakilina dɔ sɔrɔ a ka di i ye ka o hakilina in kɛ mais hakilina in ni e tora k'a baro bɔ n'i bɛnna ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu tɛ hakilina in valɛri dɔn n'olu tɛ hakilina in domɛni kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ fɛn nin a bɛ kɛ fɛn ye olu bɛ fɛn min kɛ u t'a kɛ sɛbɛlako ye n'u m'a kɛ sɛbɛlako ye u bɛ se ka to ka na ni kumakanw ye ka na ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ se ka e yɛrɛ dusu faga i i kana se ka i ka projet réaliser o ye fɛn ye o kama an y'a fɔ an ka kan ka o to gundo la fo n'i yɛrɛ y'a kɛ cogo min na n'a kɛra fɛn ye ko fɛn min kɛra fɛn nafalama ye mɔgɔw ma i bɛna ye mɔgɔw bɛna i apprécier o kan o de ye a kɛcogo ɲuman ye donc a filanan o de ye adamaden i ka ɲumanya mɔgɔ bɛ ɲumanya minnu kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲumanya a bɛ kɛ ala de kama fɛn min n'i b'a kɛ ala kama ni i nana to ka o fɔ i m'o mara gundo la i yɛrɛ ye e mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ a ne de ye nin kɛ nin ye ne de ye nin kɛ nin ye i bɛna ye k'a fɔ e y'a dabɔ ɲumanya de kama i y'a dabɔ dɛmɛ de kama i bɛna mɔgɔ min dɛmɛ n'a ye i bɛna ɲumanya kɛ mɔgɔ min ye i b'a dɔn ka i bɛna ye k'a fɔ yanni a ka kɛ dɛmɛ ye o tigi ma a bɛ kɛ lebuli de ye o tigi ma donc mɔgɔninfin dun man ka ko kɛ ala kama ka tila ka o kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ lebu paseke i b'a ye an ka diɲɛ laban wagati na sisan mɔgɔ caman taabolo don n b'a ɲini ni min taabolo don o ka se ka yɛlɛma don a la o ye mun ye n'u bɛ fɛ ka fɛn min di u bɛ fɛ ka ɲumanya min kɛ u bɛ kameraw wele u bɛn u b'a essayer ka video ta ka fotow ta k'u bila réseaux sociaux kan pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka nin kɛ n bɛ ka nin kɛ bon n'i y'o jateminɛ a caman n t'a fɔ a bɛɛ mais a caman ŋaniya tɛ ɲumanya kɛli a caman ŋaniya de ye ka se ka u yɛrɛ yira parce que ni fɛn bɔra dɛmɛ kadiri kɔnɔ k'a kɛ yɛrɛ yira ye i bɛn'a ye k'a fɔ o tɛ ala ko ye bilen o tɛ dɛmɛ ye donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi a la n'an ye ɲumanya min kɛ mɔgɔw ye an k'an jija an k'u mara gundo la an yɛrɛ ye donc o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ donc a sabanan o de ye mɔgɔ ka vie de famille vie de famille o ye jumɛn ye i ka i bɛn'a ye k'a fɔ adamaden kɛra cogo o cogo i bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ du o du a n'a gundo don a n'a a kɔnɔ kow don Eh, donc mɔgɔ ka du kɔnɔ ko a ka kan i k'u mara gundo la i yɛrɛ ye parce que n'i b'u mara gundo la i yɛrɛ ye i bɛn'a ye k'a fɔ problème caman bɛ famille caman sɔrɔ o tɛna aw sɔrɔ eh, o ye jumɛn ye parce que mɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen ni e y'a mara i yɛrɛ ye i bɛn'a ye k'a fɔ e kelen ani ala de bɛ a dɔn mɛ n'e bɔra n'a ye ka t'i ka du kɔnɔ ko fɔ kɛnɛma i bɛn'a ye k'a fɔ mɔgɔ min kan k'i da don a la o b'i da don a la min man kan k'i da don a la o b'i da don a la bɔn mɔgɔ bɛɛ dun tɛ mɔgɔ ŋaniya ɲuman ye mɔgɔ bɛɛ dun tɛ hakilina ɲuman di ko kan dɔnku o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an kɔlɔsi o la kosɛbɛ an ka eh, du kɔnɔ ko an k'u mara an yɛrɛ ye an kan'a fɔ yɔrɔ bɛɛ la parce que n'an y'u fɔ yɔrɔ bɛɛ la dɔw ka kuma kama o bɛ se ka na ni fɛn ye min bɛ na ni farali ye du kɔnɔ i yɛrɛ ma sigi ni min ye donc o ye fɛn ye o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye o fana i ka vie de famille a ka kan i k'o mara i yɛrɛ kelen ye gundo la donc kana o baro bɔ yɔrɔ bɛɛ o fɔ yɔrɔ tɛ yɔrɔ bɛɛ ye dɔnku a naaninan sisan o de ye ee, ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ kɛra cogo o cogo dɔ ka danaya b'i kan dɔnku ni mɔgɔ ka danaya kɛr'i kan ka gundo min kalifa i la i kan ka i jija o gundo ninnu i kana o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ee, paseke o porobilɛmu bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ i bɛn'a ye k'a fɔ adamaden ye adamaden de ye wagati dɔ bɛ kɛ i ni dɔ bɛ diya wagati dɔ bɛ kɛ kɛlɛ bɛ se ka na fɛn wɛrɛw bɛ se ka na aw bɛ fara donc hali ni o kɛra f'i k'a faamu k'a fɔ gundo ye gundo de ye wagati min aw kun ka di a bɛ se ka kɛ teriya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ kanu kɔnɔ a tigilamɔgɔ ye gundo min kalifa i la a ka kan i ka gundo in to gundoya la halisa paseke danaya de nana n'a ye kan'a fɔ dɔrɔn ka an kɛlɛ an kɛlɛla gɛlɛya b'an cɛ bi k'e b'o gundo ninnu ta ka u kɛ i baro bɔda ye k'a fɔ ko karisa bɛ tan karisa bɛ tan karisa y'a ka nin fɔ n ye donc o ye fɛn ye fɛn min cɛ man ɲi donc o fana ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka o to gundo la an yɛrɛ ye donc a duurunan sisan o de ye adamaden i kɛra cogo o cogo i tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ŋana ye donc n'i tɛ fɛn bɛɛ ŋana ye i bɛna ye k'a fɔ ko dɔw bɛ yen olu y'i ka fɛblɛsiw ye adamaden fɛblɛsi bɛ bɛɛ la donc fɛblɛsi minnu b'i la n'o de ye eh, fɛn minnu bɛ se k'a to dan bɛ kari e yɛrɛ la teliya la mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i b'o dɔn i yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen adamaden i kɛra cogo o cogo fanga kɛr'i la cogo o cogo i hakili bonyana cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ fɛnnin fitinin dɔw bɛ yen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o kɛra e la dɔrɔn o bɛ se ka kɛ i lankari ko ye donc adamaden i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka e yɛrɛ lankari n'i y'o dɔn i yɛrɛ la kan'o fana kɛ i barokɛda ye ka o fɔ bɛɛ ye parce que f'i k'a faamu adamaden bi i ni dɔ ka di bi dɔ y'i ɲin ye nka sini ma sinikɛnɛ ma ko bɛɛ bɛ se ka na eh, o tigilamɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ i jugu ye donc fɛn minnu bɛ se ka dankari e yɛrɛ la n'i tora ka o kɛ i barokɛda ye k'o fɔ mɔgɔw ye bi ɲin o bɛ se ka kɛ sini jugu ye ni o sugu ninnu nana i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka o kelen utiliser i kama ka se ka i kɛlɛ donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'a to gundo la an yɛrɛ kelen ye eh, a wɔɔrɔnan o de ye eh, n kumana eh, pɔn sabanan kan n ko mɔgɔ ka vie de famille o ye i b'a ye farafinna anw fɛ yan duba bɛ yen i bɛna ye i ka vie de couple fana bɛ yen o ye jumɛn ye o ye cɛ ni muso cɛla i kɛra cogo cogo ni i kɛlen don ka furu kɛ i ka vie de couple adamaden kɛra cogo cogo nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen donc ni gɛlɛya minnu nana i ka vie de couple kɔnɔ a ka kan i k'u to gundo la i yɛrɛ kelen ani i furuɲɔgɔn cɛ o kun ye mun ye parce que i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen ni i y'o to gundo la i yɛrɛ ni furuɲɔgɔn cɛ hadamaden bɛ se ka dimi nka dimi bɛ taa donc ni dimi taara a bɛ se k'o mun aw tɔgɔ la aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tɛmɛ ɲɛnamaya bɛ mais n'e nana ka to ka a kɛ fɛn min bɛ i ni i ka muso bɛ i ni cɛ cɛ ka o kɛ fɛn ye ka to ka a fɔ mɔgɔw ye k'a kɛ i ni mɔgɔ min mana bɛn dɔrɔn i b'a fɔ o ye donc o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ tigilamɔgɔ bɛ se ka kuma fɔ kuma minnu bɛ se ka na ni tiɲɛni ani gɛlɛya ye i ka couple kɔnɔ donc o dun tɛ mɔgɔ ka laɲini ye o fana kama an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ ka vie de couple i kan ka o to sekɛrɛ la i yɛrɛ ani i furuɲɔgɔn cɛ donc o ye wɔɔrɔnan ye a wolonfilanan o de ye mɔgɔninfin i ka sɔrɔ mɔgɔ man kan i ka sɔrɔ kɛ i dalagɛsɛ ye paseke n'i ye caman ɲininka olu ka to k'u ka sɔrɔ fɔ mɔgɔw ye a b'olu kɔnɔ k'o ye caya ye sɔrɔba bɛ minnu na a bɛ dɔw fana kɔnɔ sɔrɔba tɛ minnu na ka to k'o fɔ mɔgɔw ye k'o bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to o tigilamɔgɔw bɛ se ka hinɛ u la nin bɛɛ ye fili de ye mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i ka sɔrɔ a ka kan i k'o to gundo la i yɛrɛ kelen ye o kun ye mun ye n'i kɛra mɔgɔ ye ko sɔrɔba bɛ e la n'e kɛra ka kɛ e dalagɛsɛ de ye e bɛ to k'a fɔ bɛɛ ye a ne bɛ nin hakɛ de sɔrɔ ne bɛ nin hakɛ de sɔrɔ i bɛna a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔw b'a eseye ka dɛmɛ dɔw ta k'i sɛgɛrɛ ka ko dɔw kɛ nin ye i bɛna a ye o tigilamɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ o la paseke e yɛrɛ ka kuma kama ni sɔrɔba t'i la fana n'i tora ka o k'i dalagɛsɛ ka to k'a fɔ mɔgɔw ye a ne bɛ nin de sɔrɔ i bɛna a ye k'a fɔ wagati dɔw la n'e nana ko dɔw kɛ mɔgɔw b'a fɔ a nin sɔrɔ tɛ karisa la mɛ e k'a lajɛ a bɛ ka ko min kɛ o fana ye fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ kan ka to gundo la i yɛrɛ kelen an bɛ fɛn minnu sɔrɔ a ka kan an k'u to gundo la an yɛrɛ kelen donc nin tun ye fɛn wolonfila ye an y'a kanu bi ka na ɲɔgɔn bilasira ni min ye pour que an bɛ se ka o fɛn ninnu k'u mara gundo la an yɛrɛ ye toujours n b'o de fɔ adamaden ɲɛnamaya kɔnɔ maa si tɛ yen ko min dafalen don donc aw bɛ se k'a jateminɛ nin fɛn wolonfila min fɔra ni nin dɔ la kelen yera e min na a ka kan i k'i sigi k'i miiri i ka jateminɛ kɛ puruke k'a eseye ka o bɔ i jogo la cogo min na puruke lafiya bɛ na ɲɛnamaya a bɛ se ka kɛ nɔgɔya ani hɛrɛ kɔnɔ cogo min na toujours aw balimakɛ don amadu bamiya minnu ye mɔgɔ kura ye a y'aw abonné a ka video like a ka cloche de notification fana activé pour que video kura minnu bɛ na a ka se ka o sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la ni commentaire fana bɛ min fɛ a bɛ se ka o bila video kɔrɔ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ parce que n y'o de fɔ fɛn o fɛn n'an b'a kɛ n'a kɛra bonya kɔnɔ nafa b'o de la nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma